Is cad é an cheist í sin anois. Corp Andy, cá bhfuil sé? Cad chuige a mbeadh a fhios agamsa? Tú féin a chuir i dtalamh é. Céard sa diabhal atá mé ceaptha a dhéanamh? An choill sin thíos a chartadh uilig? Is cuma liomsa cad é a dhéanann tú. Damnú ort! Ba bhreá liom a bheith in ann cuidiú leat, Daniel. Ach níl clú dá laghad agamsa cad é atá tú ag caint faoi. Jim! S'againn amháin! An bhfuil tú ag tabhairt aird ar bith orm, Eoin? Ah! Hi! Hello, a thaisce! Ó, bhfuil mé ag cur isteach ar rud eicínt? Níl, ar scor ar bith. Bhí Daniel ar tí fágáil. Beidh muid ag caint arís go luath, Daniel. Is cad a bhí uaidh sin? Ah, cúrsaí leighis. Tá's agat féin? So, shíl mé go mb'fhéidir go mbeadh an bheirt againn in ann lá a chaitheamh le chéile inniu. Ar shíl anois? Bhuel, sin go díreach mura bhfuil aon cheo níos tábhachtaí le déanamh. Cad a bhfeicfidh mé? Ehm. Ó, stop tú! Nach bhfuil a fhios agat go maith nach sásóg a gá eile i mo chroí? Is cad iad is muid mar sin? Tuairl. Ach caithfidh mé aire a thabhairt dó.

Staidéar. Yeah. Bhuel, tá sé ag cúnamh dhom le mo chuid maths. An bhfuil anois? Tá. Tá scrúdú an-tábhachtach ag teacht aníos é. Ach b'fhéidir le Allihirt chomh fada leat is a dhul le staidéar. Sin socraithe mar sin.

Tada mícheart leis, an bhfuil? Níl, is dóigh. Go maith. Seachas go dteastaíonn shower go géar uait. Ní maith duit leis, an bhfuil? Bernie, tá mé ag iarraidh labhairt leat ar feadh nóiméad. Anois? Yeah, bhuel. Mar caithfidh mé a bheith thíos ag an mB&B le casadh le Peadar anois? Le Peadar? Sea, rud inteacht a bhaineas le Evan, a dúirt sé. Oh right, meas tú cad é faoi? Sam. Bhí cuma cineál aisteach air nuair a bhí seisean anseo ar maidin, cibé cad atá ar bun aige. Oh right, bhuel bheadh sé chomh maith dul síos go bhfeice tú cad é féin ar aon chuma. Bheadh is dóigh. Right, feicfidh mé tráthnóna thú. Slán. Slán.

Sé Labhrás a chuir an tseafóid isteach i do chloigeann ar bith. Bhuel, ar ndóigh labhair mé leis agus dúirt sé liom go cheart. Is cuma liom sa bhearna beag céard a dúirt sé a Pheadair ach caithfidh tusa dearmad a dhéanamh ar an nóisean seo? Ach a Mháire. Ach tada! Agus éist liom anois a Pheadair. Má cheapann tusa go bhfuil mise ag dul a roinnt teach saoire le Berni. Tá goil amú ort. Máire. Beannacht Dé ar anamacha na marbh. An í seo an áit? Gabh ag tochailt agus tífidh tú. Anne-Marie bhocht. Ní bheidh sí leath chomh dóighiúil anois. In ainm Dé, inis dom cá bhfuil sí curtha agat. Is tusa a mharaigh í, Daniel. Nach cuimhin leat é sin a rá liom? D'úsáid tú do charbhat féin chun í a thachtadh. Agus ansin chaith tú a corp álainn isteach i bpoll domhain dorcha, áit inteacht sa choill seo. An bhfuil croí ar bith ionat? Ní mise a rinne. Cár chuir tú í? Tá brón orm, a Daniel. Ach níl cliú agamsa cad é a rinn tú léi.

Domsa? Yeah, as ucht an méid cúnamh a thug tú dhom le píosa anuas. Ach ní raibh gá ar bith é seo a dhéanamh. Bhuel, níl ann ach ruidín beag. Coinnigh ort, oscail é. Oh, tá sé go hálainn. Gabh i leith anseo. Go raibh míle maith agat a stór. Ah, ní tada é i ndáiríre. Aww. Bhfuil tú réidh? Yeah, tá.

Gabh i leith! Ó, chuile rud alright idir tú féin agus John Joe? Ó, tá brón orm. Tá's am nach mbaineann sé liom. Ná tá chuile shórt togha. Tuige? Shíl mé nach raibh sé an-sásta ar ball, sin an méid. Ar ball? Sea, nuair a d'imigh tusa leat ag rith. Á, á, táim cinnte nach bhfuil aon chlóic air so. Tá súil liom nach bhfuil. Ó, níl mórán fir ar nós John Joe le fáil, bíodh 's ad.

Á! Nach mór an trua, a chréatúir. Bhuel, féadfaidh tú a bheith ag sifteáil leat, mar níl nóisean agamsa a ghabháil. Ar an marbh, nach eol dó? Níl aon fhonn orm, a Chonaill. All right? An stuif seo iontach. Bang dríl se be. Bealach ar fad as Morocco. Mar sin é?

Tá sé ag iarraidh teach saoire a cheannach do Evan is do Fia, as díolachán an site sa choill. Ah, right. Bia mo gros abfai. No, no, ni ros. Tá croí mór ag Peadar, bail ó Dhia air, tá sin. Hm, 'S ní hé nach bhfuil mé buíoch, ach. Ach céard? Bhuel, tá Peadar ag ceapadh go bhféadfadh muid uilig a ghabháil ar saoire le chéile. Ar saoire? Huh, right, that's even dearly, beth even sin. Ach an bhfeiceann tú mise is Máire ag roinnt teach saoire le chéile. Ó! Go díreach. Bheadh sí tachta agam. Ara, tá mé cinnte nach mbeadh rudaí chomh dona sin, a Bhernie. Ag magadh atá tú. Bhuel, leanadh mar sin a shiúil sé. Cén fáth nach labhrann tú le Peadar arís faoi? Is céard atá mé ceaptha a rá leis? Ó, tá brón orm, a Pheadair, ach ní fhéadfaidh mé glacadh le do thairiscint mar gheall nach bhfuil mé ag iarraidh dul ar saoire le do bhean. Nó, nó, ní hin é a bhí i gceist agam anois, ach. B'fhéidir go mbeadh Peadar sásta an t-airgead sin a chur isteach i gcuntas speisialta do Evan. Cineál trust fund mar a déarfá. Ach bheadh faitíos orm go ngortóinn é gan iarraidh anois, sin é. Fá bhfeiceadh a bhíodh. Tá a chroí is a anam sa phlean seo. Tá mé cinnte go bhfuil, ach b'fhiú é a phlé leis. Ag deireadh an lae, Bhernie, is tusa máthair Evan. An bhfuil tú alright. Tá an t-adh? Bhí sé sin go breá, nach raibh? Yeah, bhí. Tá ocras ormsa. Tá na munchies ar thalamh féin. Agus na giggles ag Ollie. Ah, shíl ar bhain tú taitneamh as an mbó. Yeah, bhain. Go mbeadh ceann eile le chéile. Eh, no, caithfidh mise imeacht. Oh, tú cinnte? Yeah, ach eh, go raibh maith agat. Oh, am ar bith.

Caithfidh mé a dhul ar ais ag an gcaifé chun roinnt páipéarachas a dhéanamh. Meas tú an mbeadh tusa in ann aire a thabhairt dhó. Bernie. Más é do thoil é. Tá dream an Health and Safety thart freisin. Caithfidh muid labhairt faoi seo, Bhernie? Faoi chéard? Fút agus do chuid oibre. Níl tú ag déanamh tada na laethanta seo ach ag obair. Obair, obair, obair. Bhuel, tá go leor cúraimí orm faoi láthair. Tuigeann tú féin é sin. Tuigim go maith é sin, ach tá cúraimí eile ort chomh maith. Céard tá tú ag rá? Bhuel, níl mise ag dul ag inseacht duit cén chaoi le do mhac a thógáil ach tá tú ag déanamh an-jab dó sin, bail ó Dhia ar an leaid. Ach beidh aiféala ort amach anseo. Mara gcaitheann tú níos mó ama in éineacht leis anois. Go mór mór an aois atá sé. Ní foláir duit cuimhniú air sin. Tá sé tábhachtach. Smaoiníonn na Babes álainn a bheith sa pram sa lár fá Ghaillimh anort. I dTeach Márta, lár gheimhridh. Cacall. Ná fuil! Rinne Dónal deas di. Bhail leat, nímse ag cur tú Babe a bheith ar aon chaoi. Fliucs Mhic. No, a Chonaill, tá mo chroí friggin briste. Bhfuil tú chomh thick is nach dtuigeann tú é sin? Is bhfuil tú ag iarraidh croí d'athair a bhriseadh fosta, bhfuil? Ó, sé dein. Cuir síos go dtí an ceann, is beidh buidéal cupán duit ann.

John Joe. Bhuel, d'éirigh mé tuirseach i mo shuí ar mo thóin sa bhaile ag fanacht leatsa. Bhuel, go bhfuil iontas orm tú a fheiceáil, nó thuig mé go mbeifeá ag obair, nó ag glanadh, nó ar shiúl. Ok, ok, tuigim céard atá tú a rá. Aha, dtuigeann? Tuigim. Tá's agam nach raibh sé éasca bheith ag déileáil liom le tamall anuas. D'fhéadfá sin a ráit arís. Agus tá brón orm. Ach beidh rudaí difriúil as seo amach. Chuala mé sin roimhe. I ndáiríre atá mé, John Joe. Tá mé chun iarracht a dhéanamh níos mó ama a chaitheamh in éindí leat. Tá mé ag déanamh go bhfuil mise ag cur mo chuid ama amú. Céard? Bhuel, tá mé ábalta smaoitiú ar go leor rudaí eile le déanamh ná TRC anseo. Caidé? Hi. Cos as it? Oh, tá sé sínte sa leaba. Cén chaoi a bhfuil sé? Yeah, níl caill ar bith air. Go maith. Tá chuile rud ar ais mar a bhí mar sin. Cosúil liom féin is tú féin? Stop a Dhonncha. Céard tá mícheart? Just ná tosaigh seo arís. Níl tada eadrainn. Tá's a'd nach bhfuil sé sin fíor, a Chaitríona. Tá sé fíor. Tá chuile shórt athraithe. Cheap mé gur thuig tú é sin. Come on, a Chaitríona. Tá mé i ngrá leat. agus tá a fhios agam go n-airíonn tusa ar an gcaoi chéanna fúm. Dúirt mé leat cheana nach n-airím. Breathnaigh isteach i mo shúile agus abair é sin. Níl tú in ann aon uair. Tabhair faoi le Gael Linn.

Now available in fruit flavours. Deep River Rock, purer than you. As gach ceard agus chuile shamhail den pháirc, na buaicphointí ar fad ó aicsean an deireadh seachtaine. Ón gcamán go dtí an liathróid, na buillí is fearr san iománaíocht agus sa bpeil. Gan trácht ar an chuid is fearr i bpeil na mban agus laochra an todhchaí sna mionúir agus faoi bhliain is fiche, ná caill buille ar bith. GAA 2007, anocht ag leathuair tar éis 8, Spórt TG4. Stop! Tabhair faoi le Gael Linn. Cad é mar atá Cóilín? Ó Íosa Críost! Brón orm. Ní raibh sé i gceist agam tú a scanrú. Ó, tá sé ceart go leor, tá sé ceart go leor. Cad é atá ar siúl agat, cibé? Tá mé ag tógáil pictiúir den dúlra. Ó! Tá mé le cnuasacht a chur le chéile, flóra agus fána na háite seo mar déarfá. Eh, breathnaigh air sin anois. Is iontach an suim atá agat sa dúlra, a Chóilín. Mara bhfuil, ní lá go maidin é. Is breá liomsa bheith ag spaisteoireacht liom féin anseo i m'aonar, mar tá sé chomh ciúin leis an uaigh. Aye. Tá sé go deas ciúin ceart go leor. B'fhéidir ró chiúin, ní bheidh sé chomh ciúin arís go deo faraor. Cad é atá i gceist agat? Bhuel, beidh deireadh leis an áilleacht agus leis an aoibhneas má thugann siad isteach an fhorbairt mhór seo. Cad chuige nach nglacann tú seasamh in aghaidh an fhorbairt, d'fhéadfá feachtas a chur ar bun nó rud inteacht. Feachtas? Sea. Go háirithe má tá endangered species de chineál inteacht ag cur faoi sa choill seo. Meas tú? Ó, cinnte. D'fhéadfá gaisce a dhéanamh, a Chóilín. Mise abhaile. Happy Valentine a ghrá. A Mholly. Más é do thoil é, a Mholly, caithfidh muid labhairt faoi seo. Níor shíl mé go dtógfadh sé suas mar sin an scéal, a Mholly, a chroí. Shíl mé go raibh mé ag déanamh an rud ceart an bhfuil a fhios agat. Nuair a dúirt Labhrás liom, Labhrás, Labhrás, Labhrás! Dhá gceannódh Labhrás moncaí dhó féin, meas tú an ndéanfása an rud céanna? Mholly, más é do thoil é. Tá na an t-intinn féin ina sós char bith feadair, uilig. Ceart go leor, eh? Vince! Tá tú ar ais! Hi. Seo. Ó, tá siad álainn a stór. Díreach ar nós mo bhean chéile. Nach deas iad na bláthanna. Tá tú millte ceart aige. Ó nach bhfuil a fhios agam é. So, goidé an scéal is deireanaí fán talamh sa choill. Bhuel, táimid ag fanacht le scéal ar ais ón bhforbróir go fóillín.

Ó dheabhail, nach breá luath atá do theanga amuigh agat ar maidin. Leigheas na póite a ól arís díreach ar Todd, neart dustin sin. Bhfuil a fhios agatsa anois céard é, ach d'fhéadfadh muide an fhorbairt mhór seo sa gcoill a stopadh.

Is beannacht Dé na síoraí agus mo mhíle buíochas. Ná habair é, a Chonaill. What's the frickin craic Kelsey Wood? Níl. Cén uair a chuir tú suim i ndúlra na háite? Is díreach. Nach dtugann sé seans aon chor ar an dás. Ó agus tá Peadar chun áit a cheannach ar leithinis Bhodrum freisin. Gar don áit a bhfuil mo theach cónaí féin agam. Samhlaigh é sin anois. Iontach. Á, ní bheidh aiféala ar bith air. Mise á rá libh, á bhainfeadh tírdhreach na Tuirce an t-anáil díot. Á, tá na radharcanna aoibhinn ar fad ann. Bhféadfainn labhairt le Mary Brennan le do thoil. Cén uair a bheidh sí ar ais? Abair léi glaoch ar Daniel McLaughlin chomh luath is féidir léi. Tá sé práinneach. Ó, agus tá an bhia go hálainn ann freisin, gan trácht ar na daoine. Féach, níor smaoinigh tú fhéin agus Vince air, ar smaoinigh? Eh, gabh mo leithscéal? Eh, ba chóir daoibh áit a cheannach sa Tuirc. Ó, tá go leor litríocht agamsa. Á, in ainm Dé, a Labhráis. Má mholann tú do dhuine ar bith eile teach saoire a cheannach sa mBloody Tuirc, beidh leath Ros na Rún ann. Is ag iarraidh éalú ó mhuintir na háite atá muid.

Tá an-aiféala orm mar gheall air seo. Déanfar atá an treasure hunt a dhul? Nach cuma dhuit. Ó, bhfuel é seo fada anion. Tá mé ag brath ortsa stop a chur leis an bhforbairt seo. Bhuel, cén fáth nach ndéanann tú féin rud éigint faoi? Agus mé ag siúl amach le Ríona? Ó bheadh ríméad ar Vince dá rachadh mise in aghaidh na forbartha, nach mbeadh? Bhuel, más mar sin atá an scéal, shílfeá go dtabharfá cúnamh éicint dhom. Tá mé tar éis gar a dhéanamh duit, mar a tharlaíonn sé. Gar? Cén sórt gar? Chuir mé ina luí ar Chóilín feachtas a chur ar bun. Ha? Chun nádúr na coille a chaomhnú. B'fhiú go mór duit tacú leis, hm? Cóilín? Tá an leaid sin craiceáilte. Ar a laghad bheadh píosa craic againne.

Tá sé chomh maith lán mo bhéil a chaitheamh isteach sin arís a' haghaidh. Go mbeidh Dia do dhúil anoir, a fhir.

Nach deas an set-up atá agat anseo, hm? Béile breá rómánsúil? In ainm Dé, a Dhonncha, níl sé ach in am lóin! Bhfuil do bhean ag baint taitneamh as a Valentine, aza, hm? Boladh óil atá uait! Donncha, gabh isteach sa seomra suite is tabharfaidh mé isteach cupán coffee agat. Ach féach tú, más níl seo in idir iomchuid trína, hm? Tá mé cinnte go bhfuil spás a'd do dhuine eile. Bailigh leat amach. Just gabh amach, alright? Sorry, as in sorry. Ach i dtosach, caithfidh mé rud éicint a inseacht duit? Bhuel, ní theastaíonn uaim éisteacht leatsa. Ach ní thógfaidh sé ach soicind díot.

Caoilte. Job áirithe leis. But cén áit? Níl a fhios a'm. Ha! Thíos ag an bpub arís, b'fhéidir. Vince, seo is fága. Seachain go ndéanann tú rudaí i bhfad níos measa. Cén chaoi a bhféadfadh siad a bheith níos measa, ha? Tá an cloigeann caillte anois uilig aige.

Sea, faoin teach saoire seo trí go raibh Sheánach Gavin, tá sé an-ghnaíúil agus is deas an smaoineamh. Breá na bhFiornaigh. Is ní hé nach bhfuil mé buíoch mar tá, ach tá brón orm a Pheadair. Rinne mé mo chéad míle machnaimh air agus, bhuel, bheadh cineál faitíos orm Maeve a thabhairt go dtí an Tuirc. Mar is tír sách te atá ann agus, bhuel, said, bhí crith talún ann cúpla bliain ó shoin freisin, guím agat.

Bhuel, ba bhreá liom a choinne mo Evan ag an ollscoil lá eicínt. Agus mar sin, bhuel, b'fhéidir go mbeadh sibh in ann trust fund a oscailt dhó. Níl fhios a'm. Cé bith céard a cheapann sibh féin. Trust fund? Fios gur na sin an bhfuil an-smaoineamh go deo. Ach an feicfidh mé thú.

Más ag cur isteach ort atá mé. Níl tú ag cur isteach orm, alright. So, scaoil do rún le Tara. Ó, do bheadh mise sin ag na haonaithe. Agus d'fhéadfadh muid. Fear na hEach. Cheapas gur.

Tá mo chroí briste. Níl fhios a'm céard a dhéanfas mé. Oh well, who's shall he shall. Ní thuigeann tú, Tara. Ah no, ní thuigimse. Níor airigh mé mar seo faoi aon duine riamh. Cé hé fhéin ar aon chuma? Bhfuil aithne agam orthu? Tharla mura nach bhfuil. Níl. Right, bhuel, tá an t-uafás páipéarachais le déanamh a'msa, so ehm, gabh tusa siar a chodladh dhuit féin. Aireoidh tú níos fearr ar maidin. Tá right, a chroí. Céard a cheapfá? Céard tá mé a dhéanamh, David? Dona go leor go mbeinn ag inseacht bréaga do Mhicheál. Ach anois tá mé ag cur an dallamullóg ar mo mhac féin. Ach níl tú á dhéanamh d'aon ghnó. Is níl tú ag déanamh aon dochar d'Evan ach an oiread. Dochar? An bhfaca tú céard a scríobh sé? Don mamaí is fearr sa domhan. An gceapann tú dáiríre go bhfuil sé sin tuillte a'm? Tá, tá sé tuillte agat. Bhuel níl, David. Mar tá mé ag déanamh faillí ar mo mhac féin. Dhá bhfeictheá. Nuair a dúirt mé leis go raibh mé ró-ghraitheach. Dhá bhfeictheá a éadan. Créatúirín. Bhuel, sin deireadh leis anois. Hah? Céard tá i gceist agat? Caithfidh mé an fhírinne a inseacht do Mhicheál. Ahh, ní, níl aon ghá leis anois. Tá gá leis. Mar níl mise in ann leanacht ar aghaidh mar seo níos mó. Ach cén difear a dhéanfaidh sé sin? Híoch. Más é do thoil é. Ná déan é. Tá brón orm, David. Ach níl aon rogha eile a'm. Caithfidh mé an fhírinne a inseacht.

Súilleabháin ag teacht chugainn ag a hocht a chlog. Saoithe ag ceiliúradh ar a gcuid ceol, amhránaí ar ndóigh, sean-nós den chéad scoth as Cúil Aodha í sin. San oíche amáireach ag a hocht a chlog agus ag leathuair théis a hocht rachaidh an láithreoir teilifíse Ní Leo sa tóir ar radharc ó shean chárta poist leis sin tráthnóna amáireach ag leathuair théis a hocht. Sin sin. Tabhair faoi le Gael Linn. Fanaigí linn, Spraoi Spóirt le Lizzie McGuire go gairid. Tar siar ar Bhóithrín na Smaointe le Nioclás Ó Cearbhalláin, ceoltóirí cáiliúla, scoth an cheoil agus na siamsaíochta. Sraith nua de Siar an Bóthar, Dé Céadaoin ag leathuair théis a deich ar TG4.